kulimbana ndithu ku- kulowetsa mu ma strikers amene ndithu amene ali ndithu pa- pa benchi pa wanderers achina steve saka atha kubwera ndithu kuzaonjezera mphamvu kutsogolo kuti mwina timu yachitipa ipeze iwonjezere zigoli kuti ikhale safe bwinobwino mtsiku la lero ndichoncho kuti matimu akulowa mbwalo second 45 minutes mighty wanderers 1 chitipa united 1 mbc sport live nkhokwe kuchimake kwa masewero english premier league ikuyamba Kodi mwamva nkhani yabwino? Muonera pano pa mbc. FA cup muoneranso pano pa mbc. Koma ifeyo tipite kaye tikapume tibwera masewero amenewa akatha.

Chigawo chachiwiri cha masewero pakati pa Mighty Wanderers komanso timu imeneyi ya oh, mpira wapamwamba kwambiri kuchokera kwa katswiri ameneyu wa Mighty Wanderers Blessings Singini anamenya ndi mwendo wa manzere koma Kennedy anauona mpira umenewo kuyamba kwa gawo lachiwiri Wanderers ndi yomwe ikukhala ngati yabwera ndi zolinga za mtundu wina mpiranso wabwino kwambiri kusemphana pang'ono ndi golo kuchokera kwa katswiri ameneyo Silwimba ya uh, tinakamba uh, chija chigawo choyamba kunena kuti Uh, mukaiyang'ana on balance of play chitipa ndi imene yapanga dominate chifukwa ndi imene imapita mbox nayonso ikuoneka kuti wanderers second half yabwera ndi maganizo onena kuti let's put the ball in the box tione kuti kodi achitipa atiuze zotani ndi tione kuti kodi mmene yayambira timu imene ya, ya, ya, ya wanderers with two shots uh, kuchokera kwa akatswiri awo tione kuti kodi nanga iyoyo chitipa iyankhe motani ndi wanderers yomwe ija ndi yomwe ikubwera kugolo kwa timu ya Chitipa United. Anyamata a Chitipa United kulandapo mpira akuyenda kuti mwina atsetsereke mchigawo cha Mighty Wanderers ndi Chitipa yomwe ili pa mpira pakadali pano. Captain wa timu ya Chitipa Fahad Nche, uh, akuti Fahad Ncheka kungolanditsa mpira kungomenya opanda zolinga atsiga ameneyo 23 for chitipa eric atsiga he is experienced anali ndi mpata amene paja anatha kungomenya shot pa goal because there was a space for him to take a shot
walandira khadi osewera wa timu ya chitipa united ndiye s- ni nkhani ya zolankhulalankhula walandira chitupa ndi wachiwiri amene mmasewero amene akutanthauza kuti makhadi onse apita ku timu ya chitipa united simani julius koma ndi yellow card yodabwisa the goalkeeper was very far and uh, sindinaona akulankhula so poti mu- mu- uh, in- ma interpretations on ground munthu osiyana zochitika koma i don't think Patse mwina chithunzithunzi akina joel kuti kodi zinachitika motani kuti afike polandira khadi imeneyo ndi Mighty Wanderers mchigawo chawo kulowa mchigawo cha Wanderers Silwimba Singini kankodolera kubwereranso kwa Singini kukankha kuti ayang'ane kumene kuli Wise Dinyo Chitipa United ili pompo yalanditsa mpira iye amaona ngati akusunga kuti utuluka koma sunatuluke. Oh, naye kuchotsa mopulula ya kungopanga uh, ija timati miscue kungoumenya mosayenera ndi mmene phazi lake lalunjikira uh, eric atsiga yemwe anasewerapo timu imene ya wanderers mbuyomo uh, kungoumenya mpira mosachita bwino uh, ndi ena mwa ma mistake amene amachitika mground mwa mwayi gokipa wampanga kava
Antondo Pakotwa ndiyesa chigawo chachiwiri anyamata a wanderers ayamba kumkhulupiriranso ndekuti anakamuuza achina chipuwa kuti dekha mnyamata usachite phuma silwimba atha kumenya mkati kusumba koma kusumbira ndithu oh, mpira umaoneka ngati umapita pambali kwambiri and i wonder kuti goalkeeper uh, nakaima akupanga ma mistakes oti owonekeratu Uh, somehow chifukwa even chigoli chomwe Wanderers inapeza unali mpira wonena kuti akanatha kungounyamula anayamba kumenya nawo watulusa kona kick wachinya uwu apa sikuti unali mpira wamphamvu komanso sikuti unali wonena kuti unali pa range yoti goalkeeper sangaufikire koma wa concede kona let's hope ulendo uno pakona imene sachinyisa kona chotsa ndithu mpira umenewo ndioponya ndi manja anyamata mighty wanderers pakadali pano pafupifupi mphindi 50 ndi zomwe zaseweredwa kantoso kabwino katswiri andrew joseph kuzungulirazungulira pamenepo singini kubweza kwa gadi antondo kupereka kwa singini akuyang'ana kumene kuli Silwimba makamaka anali felix kumpatsa Silwimba osewera amene maseweredwe ake ndi ochita modekha ngati muja ankachitira moses chavula ya yeah, uh, Silwimba ndi osewera amene amakhala simunganenenso nayense kuti kodi akumenya motani komano chibwerereni left back i think waipanga hando bwinobwino uh, wanderers ngakhale kuti uh, chipsinjo chomwe amakhala choti alibe ma options ochuluka kumbali imene yakumanzere koma ndi ndi player ona kuti ndi odalirika ku timu imene ya wanderers
tikutero wagwiridwa katswiri ameneyu anamuvwevwenitsa msanga msanga anyamata a chitipa united kuti kodi amenye mkati kuyesa kutunga ndi uja wachinya uja koma nayenso kamtoso kongotosa popanda osewera mzake gaddie chirwa pampira umenja mtakuloza chala makamaka uh, Eric Atsiga chifukwa striker uja anaona kuti golo lili kumbuyo yemwe akuliyang'ana golo ndi Atsiga ndimpatse Atsigayu kuti iyeyo amenye shot komano Atsiga anaona kuti amangoyang'anira mpira sanapangepo even antibinelesi anangoyima pamalopo poor communication between him and the striker
Wise Dinyo

I don't know, it's, it's victimizing Chitipa. kuchera ndithu masewero amene wawa apakati pa mighty wanderers komanso timu imene ya chitipa united mphindi 56 zomwe zaseweredwa pakadali pano pankhani yokhudzana ndi masewero a matimu awiri amenewa timu ya Blue Eagles ikudibwa ndi anyamata a KB ayipanikiza kumeneku chifukwa mmene tunenera pano akugonja ku- ndi zigoli akutsalira ndi zigoli ziwiri mmasewero amene wawa apakati pa matimu awiri amene wawa pamene silver komanso tigers kudakali kopanda zigoli osewera mmodzi wa timu imeneyi yachitipa elias ali pansi ndi kunja kwa bwalo la zamasewero koma akuoneka ngati ali mu ululu mpira umenewo patali umaoneka ngati watuluka koma waukokotera wisdom mpinganjira kuyethemula ochemerera kunyadira koma zochitikazo sikuti zaphula kanthu kaliko yah kwambiri and eh, ndi zimene a Wanderers akuzichita kwambiri ah, mmasewero amenewa kunena kuti akumangokhutira ndi kusunga mpira komano Kodi tikausungamo tikupanga nawo chani? Nzimene zikuwavuta kumbali imeneyi ya Wanderers pamene a Chitipa sakusunga mpira koma akakhala ndi mpira akumaoneka kuti chidwi chawo chikumakhala kupita kutsogolo so pang'ono ndi pang'ono gemuyi nthawi ikudutsa pano tukamba cha ma 57, 58 minutes umo zomwe zikuoneka kuti zikuperekabe mpata komanso ija timati belief ikukulabe ku timu imeneyi ya Chitipa kuti atha kudzapezamo china chake mmasewero amenewa.
kungochotsa wisdom mpinganjira kumenya wautali kutha kukhala mwayi wanderers koma chitipa yachotsapo pamenepo akumachita kuyenda anyamata awiri kulimbana ndi muna osewera mmodzi kaya ndi promise kamwendo kaya akhala mwalilino akutsatiridwa ndi anyamata awiri ya kwambiri akuziwa kunena kuti kungowapasa mpata pang'ono amenewa ali ndi kuthekera kunena kuti atha kupeza chigoli ndi kupezeka kuti masewero awasintha kaonekedwe ndi pena zimafunika uh, doubling marking kuti kumamaka anthu awiri awiri ncholinga chonena kuti muzipangire mpata panokha komanso muziteteze nokha kuti mwina ngati simupeza 3 points at least a point mu ligi imakhala yochuluka atsika
kutulutsa mpira umenewo kuti ukhale woponya ndi manja anyamata a chitipa united katswiri ameneyu jezi number 12 akuoneka kuvunga mpira wautali kwambiri asumani Wauvungadi mkati kusumba kumeneko kubwerera timu ya Chitipa captain ndiyemwe uja anamwetsa uja Andrew koma kuchotsa timu ya Mighty Wanderers panali kukankha Andrew akuti anachita moduda mzake nthawi ndithu kuthamangira ndithu 60 minutes ya masewero amenewa makamaka 58 ya masewero amenewa ndi Wisdom Mpinganjira chigawo cha pita kumene kwa captain akuoneka ndiwadzantchito captain ya kwambiri uh, Fahad Nchema uh, Ncheka akuoneka kuti ndi uh, defender yemwe nji- ndi ndi uja amene mpira wakale timati no nonsense defender uh, akupanga marshal bwino uh, timu yake komanso him being the captain akugwira ntchito yake yoyenerera ngati captain

Kuika pachidale Wisdom, kona ya Mighty Wanderers. Kona ya Mighty Wanderers. Anyamata a Chitipa United atakanika kuteteza mpira umenewo mwamsangamsanga. Wanderers kumenya mkati, ndikuutolapo Kennedy. kamsinkhu kabwino komanso akuoneka kuti ma reflexes ake ndi abwinonso ya ma reflexes ake ndi abwino um, wakhala mgemu mu kwa nthawi yochuluka ndi wachichepere around 23 years padakali pano wagwirirapo mmene tikukambira kuti malawi under 20 komanso under 23 wakhalapo mu squad chimodzimodzinso wagwiriraponso timu ija ya uh, uh, Mtaja United pano ali ku timu imene ya Chitipa so mpira mwa iyeyo ulimo mwina chomwe chikungotsalira nchonena kuti achotse kachibwanabwana eh mukamuona ma decisions ena amene akupanga pa ground pa ndi oonetsa kachibwana akangopanga fix chibwana chimenecho he can play for matimu akuluakulu
Chitipa United mchigawo cha Wanderers ali paliponse katswiri francisco madinga mtsiku la lero koma iyi ndi chitipa yomwe ili pa mpira kuutunga koma kotwa wathamanga kuti akauchotse osewera wa wanderers ndiye st francisco madinga ali pansi akutsadabuzika This injury looks so serious. The injury looks so re- serious.

Season imeneyi mwina ndi amene angathe kukhala ngati mlowa mmalo ngati atsimikize dotolo kuti sizinayende bwino masewero amenewo anagwa ndithu ekha ekha ya anagwa yekha yekha uh, komanso mmene anagwera uh, katumba wake zinaoneka kunena kuti munthuyu ali pa ululu wakumva kupweteka uh, tione kuti bola tingopempha kuti mwina wake asakhale ngati kuti wavulala makamaka ija timati msomali Ndimafuna ndi ochemerera a Mighty Wanderers amene akuoneka muchithunzimo akhala ngati ka, ka, kamudi kakhala ngati kakumatsikako chifukwa simasewero okhawa amene ndaona akukhala achete eh, akumadzuka mwina chakumalecheleche kwa masewero ngati mwina Wanderers yagoletsa This is unlike of Wanderers yeah. supporters. Unlike of Wanderers chifukwa nthawi zambiri uh, mbali imeneyi ndi imene imakhala ikupanga phokoso kumene ayima amene wa Wanderers this side ndi umene ukhala kuti uchitika mpa- mapokoso komano lero kuli quiet uh, palibe yemwe aku, akumenya olo nyimbo mi- ng'oma sizikumveka kumeneku palibe yemwe akuona kuti ndi wokhutira ndi zimene zikuchitikazi mwina ali ndi mantha potengera ndi mmene uh, chitipa ikusewera lero chifukwa akuziwa kunena kuti kungopanga draw lero and bullets kupambana masewero ake mawa ndi, ndi, ndi mafco zitha kukhala kuti no zachepesa danga lonena kuti kodi masewero atha kutha bwanji chifukwa atha kukhala kuti in that case atha kumasiyana ndi point imodzi zomwe zitha kuwasiya pa chiopsezo amenewa a wanderers wagwa osewera wa timu ya chitipa united if akhala ngati walandira ka elbow akugudubuka akuti mwina blessing singini wandimenya ndi chigongono chifukwa akugwira pamphuno. Yeah, zomwe takambaso inali sonayonso bookable offense koma taona kuti uh, ma referees wa lero akuoneka kuti sali mopereka ma yellow card kumbali imene ya Wanderers pakufunika mwina pachitike foul yayikulu kwambiri kuti apereke card kumbali imene ya Wanderers koma that inali foul nayonso worth a booking chifukwa mmene amadumpha amene Gaddie Chirwa anadumpha ndithu ndi ma elbows ake zomwe zakhala za, za ngati kuti zampanga affect Defender ameneyu wa Chitipa United koma referee wangoyang'ana and to make it worse akumati player wa Chitipa akadali pansi kuti afuna medical attention akumamuuza zuka mwachangu kumauza a medics kuti zuka mwachangu pita panja akakupangeni treat panja komwenso pena ndikulakwisa kwambiri
chifukwa nthawi zina ndiye kuti umayenera audikire madotolowo akuuze kuti nkhaniyi ikukhala ngati ndiyofunika kunyamulana pa machira kapena iyayi wadzukapo katswiri ameneyu jezi number 25 tione kuti kodi anapita pamenepo ebo ndi kadi imeneyo sikuti zinthu zizikungokambidwa koma ndi mmene zilili pakuoneka kuti kadi yatuluka ndithu Yeah, I think finally taonako card kupita kwa ameneyo promise kamwendo because that was a bookable offense however referee anaimba kuti ndi foul he called that an- anaimba kunena kuti ndi drop ball komwe ndikuulakwira mpira unless ngati auzana ndi anzake omuthandizira kuti yayi ndi foul ya amene wa Chitipa United koma then amayenera aimbiretu koyambirira komwe so confirmation mbali inayinso uh, Francisco Madinga watuluka uh, and uh, Vitumbiko Kumwenda uh, the forgotten one very creative very intel- talented uh, kuoneka kuti ndi amene akulowa ndi osewera amene nditha kunena kuti anatentha ali ku Blue Eagles chifukwa cha mavuto ndi mipungwepungwe ya ma contract ake mmene anabwera ku Wanderers sizinayende sindikudziwa kuti chimachitika ndi chani chifukwa osewera ambiri amene amapita ku matimu chifukwa chakuti panali mikangano ya pamsika I think zimakhala zovuta kuti waone ntchito zawo handling pressure ndi imene kwathu kuno imavuta perfect example ndi promise kamwendo jezi number 9 wa wanderers uh, there was an issue between him and bullets komanso uh, uh, komanso timu yake ya Dedza Dynamos he said basi ndipita ku Wanderers looking at how he plays ku Wanderers he's just an average player not worth the wrangles and even at some time below average player uh, mmene amasewera mground mukaona masewera onse lero he's doing nothing so kwathu kunoko chimavuta ndi kunena kuti kodi uh, ndi nkhani yangayi ndipanga manage bwanji situation komanso matimu ena pena ma players amapitako just name komano asanafike posewera matimu amenewo
ndi chitipa united kona ya chitipa united amalira anyamata chitipa united kuti panali kukankhidwa koma ayi ndithu shooting is allowed in the game yeah shielding is allowed in the game and uh, ukakhala kuti wewe ndi komanso when you are shielding you need to be intelligent you need to be physically fit don't just shield because you saw someone shield uh, you need to shield because you are one you are sure that you are going to protect that ball

kona wisdom Mpinganjira menya kuchotsa anyamata chitipa united kuchotsanso mpira umenewo akupita ndi uja yu andrew yemwe anamwetsa chigoli koma kutsogoloko kulibe aliyense anyamata pafupifupi 5 a wanderers ali kumeneko wachotsapo katswiri blessing singini akuyang'ana kuti aupereke kwa mwalilino kapena kubweza kwa dinyo kungoutunga mpira umenewo kuti ukhale oponya ndi manja anyamata timu ya Mighty Wanderers. Wanderers ikuoneka kuti nthawi ilibe pakadali pano. yeah nthawi ilibe padakali pano tikukamba chamma 71 72 minutes pano kwatsala nthawi yochepa mwina atha kuonjezerapo 5 minutes uh, malingana ndi mmene wayimira kumbuyomu uh, komano ndi mmene zikuchitikiramo awanderers alibe nthawi chifukwa pressure kwambiri ili kwa iwowo gemu iyi achitipa kutengapo point akhala kuti iwo ndi amene apambana
Mwalilino. kuchotsa chitipa united captain kusumbapo singini ali pompo captain akautenganso man of the match tsiku la lero ndi captain ya kwambiri uh, by far uh, padakali pano he's the man of the match chifukwa ndi amene wapanga uh, zanzeru kwambiri mmaseweromo ndi amene akuiteteza timu imene ya chitipa kumbuyoku uh, makamaka second half ikuoneka kuti Wanderers yabwera ndi nzeru zina koma iyeyo ali nji kumbuyo kuonetsetsa kuti timu yake sikuchinyitsa zigoli zosaoneka bwino singini amakonda amenya patali anamenyadi patali kungochotsa kennedy mtapo wa timu ya chitipa united wanderers yamanga mudzi mu gawo la timu ya chitipa united yamanga mudzi mu gawo la chitipa united komanso chitipa ikupanga invite dala dala pressure chifukwa ikakhala ndi mpira ikumakanika kuti isunge inuyo mukakhala kuti ndi amene you are playing uh, mpira uja wonena kuti otchinjiriza mumayenera kuti mukakhala ndi mpira chonchi muusunge n'cholinga choti nthawi izidutsa ndi inuyo kupatsirana akuyang'ana kwa katswiri kubweza kwa rajab nayenso kungopereka kwa wanderers wanderers nayo kungotaya mpira umenewo anamenya singini mzinga umenewo Koma Kennedy sanafune kuti angouyang'ana koma kuchotsa mpira. Bullet la mphamvu kwambiri. Sanasewere bwino mpira umenewo. Choncho ndi wa Mighty Manoma Wanderers. antondo kumbuyo kuyang'ana kumene kuli emmanuel zikuoneka ngati wanderers tsopano ikusewera ndi anyamata atatu akumbuyo yeah anyamata atatu kumbuyo ah, asanu pakatipa awiri kutsogolo ah, pamene chitipa yangosiyako munthu mmodzi weniweni kutsogolo kuti guys ah, pamene pafika apa tiyeni tingoteteza chigoli chomwe tachipezachi
Captain. Chitipa. Ikupita Chitipa. Offside. Sindikudziwa ngati line yo ikuyenda mofanana koma simandionekera mwa offside. inenso ndinaona ngati kuti chitipa inasunga ma lines ake bwinobwino komano anzathu oyimbira aona maonedwe ena koma I think kwaperekedwa yellow card ku jersey number 26 wa chitipa ah, potaya mpira
Kutaya mpira ndi kuphwanya malamulo, Elias
Munywanga. Maina aku Chitipa, Karonga pena amakhala ovuta kuwerenga, akuti Elias Muiwanga. Ukuyenda kupita mkalasi bwino bwino. Simangofunika kungotchula Elias yo. Chifukwa Elias amene ali mu timu ya Chitipa United mu first 11 ndi yekhayo. Kayo, yes. Eh. Kamba za anyamata Elias Elias Missi nayenso zinamuonekera iye walandira card pamene Missi analandira ban ndanena kuti kuti Wanderers ipeze chigoli ifunika luntha lapaderadera ikuyenera mwina uh, iyambe kumenyera patali otherwise mmene zikuyendera apamu uh, kukhala kovuta kwambiri kuti ipeze chigoli chifukwa achotsapo kennedy and the captain again kona katswiri amene akuoneka kuti ali na ukatswiri yeah ndakamba kale za andrew joseph jezi namba 17 wachitipa good player as a striker win the ball ngakhale kuti pang'ono anakhala ngati wauluza mpira chake anausungabe kumpangabe shield defender uja kufika m'box muja chifukwa defender anali kumbuyo bwezi akuopa akanatha kumgwesa uh, komabe wapeza kona wasewera bwino as a striker ndanena kale kuti uyu akumana ndi aphunzitsi abwino ali ndi potential yozakhala striker wabwino mtsogolomo ndi elias yemwe asewere kona imeneyo wautali mkati kotwa kungouchotsa mpira umene ulikhalenso kona kona ina ya chitipa united ochemerera aganyu akuoneka kuti zikuwasangalatsa zomwe zikuchitikazi yeah chifukwa gemu ikuti ithe chonchi aganyu ndiye kuti apeza chipambano and mmene ikusewereramo chitipa ikuoneka kuti ikuchita zofunikira za aganyu rajab
ndi yemwe agwiritse ntchito mwendo wake wamanzere kusewera kona imeneyo kutunga mkati oh, kampiratu kamachita kupita pa, ka- pa golo penipeni koma katswiri kotwa amafuna kuchinyiratu rajab nyirenda and um, i think wapeza so timu yake uh, throw in ina so this is good kwa iwo achitipa chifukwa chonena kuti akusunga now mpira and kumenya makona ngati amenewa awiri Ali ndi kuthekera konena kuti wina wake utha kumuphonya goalkeeper ndikuloweratu mu ukonde. Akumasewera mipira itali itali katswiri ameneyu koma wasewera waufupi kuutunga mkati. Oh, anapitako captain msangamsanga akuyang'ana kumene. Oh, yapita timu ya Chitipa United. ikuyenda timu ya chitipa united wanderers ikuyenera isamale chifukwa chitipa inayenda mphindi ziwiri zimene tikatengera nkhani ino yoti po- po- presence ya m'box komanso ah, ku- kupanga launch mpira mu malo oopsa chitipa lero ndimene ikupanga zofunikira chifukwa iwo sikufuna kukhala ndi mpira kwambiri ikangokhala ndi mpira ikumafuna kuti mpirawo ukafike malo amene ungathe kubweretsa zipolowe
ndi mighty wanderers gaddie chirwa kuutunga mkati umo imapita wanderers yachotsa chitipa kuutunganso atsiga wasewera nawo osewera enawa Mwina nkhope zachilendozi nzomwe a Tsiga sanakumane nazo koma a Ntondo ndi ena mwa osewera amene anasewera nawo. Yeah, kwambiri ndi ena mwa osewera amene anasewera nawo and ndi ena mwa osewera amene akuwanjoya kusewera nawo chifukwa sakuvutika nawo mu zochitika akuma a Ntondo akumawadutsa mophweka koma gemu iyi wanderers ifunika tsenga la serious ngati ikufuna kupeza ma points chifukwa padakali pano Chitipa yabwera ndi nzeru zokwanira. Akudandaula okonda manoma. Akudandaula coach Ikwanga. Akuti panali kukankha pamenepo koma taona palibe china chomwe chachitika. Goalkeeper wa Chitipa United aku, aku, akukhulupirira kuti mwina athanso kupha nthawi ina yambiri mu nthawi yowonjezera polingana ndi normal time. Yeah, akudziwa kunena kuti apapa nthawi imakhala ikudutsa komanso uh, mmakhala kuti mukupanga ija timati cool down masewera Nga nde amapeza kuti pressure yomwe a Wanderers anali nayo ikati imakhala kuti ikutsikirapo so amayenera kuti apangenso regroup apangenso gain koma choncho umakhala kuti umayenera kukhala kuti well concentrated chifukwa kungophonya pang'ono anzanuwo amakuchinyani and mmayikumbukira nthawi imeneyi
pamene akhala ngati liniment ameneyo
akumaiti magic spray funa liniment amene mumangofaira kenako ululu umachoka okha ndikhulupirira kondwani ikwanga atokhala okhumudwa ngati mtapo umene ungachoke pamenepo chifukwa ntchito waigwiranso naye mtsiku la lero takamba za captain koma Kennedy nayenso ntchito waigwira and aka- adakaigwirabe and ndi masewero amene sangatuluke uh, akungopanga zonena kuti masewerowa azi- nthawi izipitapitabe komanso iye azachepeserabe uh, so uh, ndi masewero amene still akuona kuti apitilirebe nayenso ndi gokipa wabwino komanso tikayang'ana mbali ya chitipa uh, ali ndi ma strikers abwino maka pa golo uh, muka- makamaka pa, pa, pa bench mukayang'ana thabo kajani a very good striker oti ali ndi mbiri yake ali ndi kenson mulenga nayenso is a very good uh, striker male kasongo is a very good striker so ndi timu imene ili ndi ma options ochuluka uh, komanso lero andrew joseph is leading the line so well lero pa benchi pa wanderers pamene pakuoneka popepuka chifukwa pali daniel kudonto lawrence chaziya komanso lexon osman ndi david kaondo osayiwala chifuniro kamenya ndiyomwe ikuoneka ngati yopepukapo ya kwambiri ambiri mwa iwo ndi ana achichepere chifukwa mukachosapo dalitso khungwa who is a goalkeeper kenako mukupeza uh, vitumbiko walowa kale lawrence chaziya defender um, kudonto a midfielder komanso uh, chifuniro kamenya a midfielder so ndi timu yomwe pa- Apita Wanderers, Gadi Chirwa, Kuyang'ana kumene kuli Promise Kamwendo koma ayi ndithu wabwerera nawo mpira umenewo zomwe sizinasangalatse okonda timu ya Mighty Wanderers ndi katswiri Andrew Atsiga ati ndi katunge kakatali kamene kakuyang'ana katswiri ameneyu Osman Julius ndi katswiri jezi namba 16 Godfrey Atsiga kuutsetseretsa mpira ati ndi umenye wautali kumenya adi Wanderers ili pompo Wisdom Mpinganjira kuchoka kukoteteza kumbuyo ndi yemwe akuyang'ana kuti kodi ndimpatsire ndani wayang'ana kumene ndithu kukupezeka Gadi Chirwa ati athamange naye munthu wakazigwetsa mkatikati koma mpira kungotulutsa kuti ukhale osewera anyamata a timu imeneyi ya Chitipa United kwatsala mphindi pafupifupi zisanu ndi zitatu kapena kucheperapo akutulutsa katswiri promise kamwendo ndipo yemwe akulowa ndi kamenya chifuniro kamwana Yeah, uh, ndikamwana kumene midfielder wabwino very good on the ball uh, very adept with the ball amatha uh, zatimati kubweza komanso amasunga bwino mpira so tione kuti creativity tsopano ikhale ili yotani nakamba za promise kamwendo kuti he's somehow a below average player ngakhale kuti he was overhyped mmene amabwera ku timu imeneyi I don't know what really happens, but we must admit that uh, he was mighty wonders. A shot but goes over the bar by Marilino. Not well executed. frustrations are catching up ndi maplayers a, a, a wanderers Mukaona mmene akusewera padakali pano they seem like ma players amene uh, akumudwa kale mmaganizomo uh, sindidziwa kunena kuti uh, mwina sanazolowere ka pressure ngati kameneka kuti kodi uh, angathe kupanga handle motani chifukwa apa timu imeneyi ya Chitipa yapanga contain ndiye mumtimamo mwalowano mkwiyo akapanda kusamala atha kupezeka kuti achinyitsa chifukwa mikwiyo ina imatha kuwononga mpira. Anabweza mpira umenewo kuti ukhala ngati mpweya wachepamo nde referee wakhala ngati wagwirizana naye Kennedy asintha ndi woponya ndi manja akatswira timu imeneyi ya Chitipa United kanthawi sikakuyenda mbali ya Mighty Wanderers kanthawi sikakuyenda kumbali ya timu imeneyi ya Chitipa chifukwa ngati akufuna apeze 3 points ayenera kuti apambane. Kutaya ma points awiri Wanderers pa bwalo la Kamuzu kutokhala kokhumudwitsa kwambiri kwa masapota a Wanderers mwina akayerekeza ndi kutaya kumene anataya ndi timu ya Moyale Barracks. Yeah kwambiri chifukwa akhala kuti mapoints awaluza pakhomo and especially ndi opponent ngati Chitipa amene to them m'maganizo mwawo anali easy opponent and in addition to that uh, kumbali ya Wanderers sikukhala kutaya chabe ma points chifukwa uwunso ndi mwayi opeza zigoli zochuluka chifukwa masewera amu league pena apart from ma points zigolinso make sense nde apa mmene kuti zigoli zikuvuta so atha kukhala kuti aluza mwayi opeza zigoli zochulukirapo season yonse apeza zigoli 22 zokha si zigoli zambiri mukayiyang'ana ndi osewera amene alipo ku Wanderers
Mayang'ana kuti kodi masewera apitawa zimayenda bwanji Manoma home and away mu 2024 kugonjetsa timu ya Chitipa United. Mwina mmene wafotokozera kuti point itokhala yokoma kwambiri kwa Chitipa United mtsiku la lero. Yeah kwambiri and mukayang'ananso in most cases sikuchinyidwa zigoli zambiri pakati pa matimu awiriwa nthawi zambiri mukayang'ana uh, tu- tu- uh, 2023 nil nil uh, kenako inapambana Chitipa 1 nil

Wanderers kupereka mpira wabwino kwambiri ikupita Wanderers, mwayi wa Wanderers koma taonani maseweredwe mwana wangolowa kumene ayenera kukhululukidwa. Yeah, wangolowa kumene ayenera kukhululukidwa komanso the angle was too too tight for him. Uh, mwina idea yabwino ikanakhala to cross than shooting cause apa amamenya kuti afuna kumenyera pa goal targeting the far, the far post akanakhala kuti he's crossing it inside for the striker to attack that ball was going to be a very good decision komano kupanga chiganizo chonena kuti let me shoot this one on goal zimafunika technique yayikulu kwambiri.
Kanthawi kakuthamanga, kanthawi sikakuyenda mokomera matimu onse awiri kapena mwina nkutheka amvana chimodzi chifukwa mphindi zomwe sizopyola zisanu ndi zomwe zatsala mu masewero amenewa. Antondo ndi throw in kamenya akuyenera kuti adziwe gemu iyi ndi yayikulu chifukwa akukhala ngati akumazaonerera pang'ono ya kwambiri akuyenera adziwe kuti awa simasewera ophweka chifukwa mmene tikuyang'ana tikayang'ana ma records kuoneka kuti chitipa ndi wanderers mpira wake sukhala wocheza ndi apa mmene zililimu komanso pressure yomwe masewera awo ali nayo motengera ndi mmene league standings ilili padakali pano Awa ndi masewero ovuta tsiku la lero. 3 points iwo atengerenso ku ma points ofunikira kwambiri polingana ndi mmene ndandanda umene ukuyendera pakadali pano. Ngati zingavute kupeza ma points atatu akhalenso akutsegula ndi kupereka mpata kwa ena. Wagwetsedwa pamenepo ya uh, wagwetsedwa and it's very good foul uh, kumbali imeneyi ya, ya, ya chitipa godfrey kuyoka Jersey number 16 ndi very good foul kwa iwowo chifukwa they have a time now yoti atha kupanga wind, atha kubako ti mphindi tocheperapo chifukwa uh, apapa ndiye kuti uh, 10 seconds yomwe yadutsa yomwe ndi nthawi yayi- yambiri kwambiri mu mpira yoti utha kuchoka mpira ku golo inu ukachinya uko so it's good kumbali imeneyi ya chitipa united Vitu anaona kuti munthuyu akupita ndiye akuterera anangomaliza ndi kumkankha basi anangoti eni pitani i think it's bad one kumbali imene ya ya ya ya, ya, ya wanderers and sheri msuku akudandaula kuti kodi mukaona akutaya nthawi ithe anyamatawo koma ndikuona ngati zina ndizoziyamba dala Yeah, zina ndizoziyamba dala it was not necessary to commit that foul chifukwa ndikutsogolo kusinali mapuleya ambiri a, a wanderers omwe akanatha kumpanga stop player ayo komano wapanga commit foul yomwe ndi yosafunikira mu mpira pena nzeru zimafunika mu mpira kuti muone kuti uyu atha kupitirira kapena sangapitirire ngati sangapitirire leave him apite ena akammake and the team is going to maintain the attack komano wapanga commit foul ngati iyoyo ndikulakwitsa kwambiri ekwanga mphunzitsi amene anali ku mzuzu city hammers pakadali pano waitenga chitipa tikucheza naye ananenetsa kuti koditu inetu sindikuyendera masamu okuti manoma akumwetsa zigoli zambiri kapena sadagonjepo ine ndabwerera game plan yanga mwina pamene tikuyandikira 90 minutes itha kumakhala ngati ikutheka wanderers Kadichirwa ah, taonani wanderers ah, Singini mwayi omwetamweta ngati anali ndi mwayi woti gemu amayimaliza unali uwu apa mmene aphonyera mwayiwu kukhala kovuta kutsogolo kuti apezenso mwayi wina Pa- pano patukamba zoti 89 minutes yomwe yadutsa ndi kuti kuli a minute ndi mphindi mwina zowonjezera zomwe sizingapitirire zisanu uwu unali mpata chifukwa golo limaoneka anthu omwe akanali kutali ndi uh, caliber ya Singini that one at least goalkeeper yekha akanammenyera kuti apange save koma kutayiratu ndi mwayi umene ataukumbukire game iyi ikamatha umapita mpira umenewo atsiga akuyang'ana ndiiyende motani ndi mpira umenewo chitipa united pang'ono ndi pang'ono nawo kungochithuvutsa cha 12 koloko awo ndi a Manoma. Mpira kuutaya kwa mwana Kamenya. Ndafotokoza kuti akhala ngati akugona pang'ono. Yeah, akugona kwambiri uh, osatinso pang'ono akugona kwambiri pressure ya tsiku la lero ikumpweteka mwina masewerowa he is a very good player uh, koma mwina akanawayamba akanayamba ndi mentality yosiyana apa walowa second half ndiye kuti iye walowa ndi idea yoti akasinthe masewero So sakusintha aku, mwina akusintha koma negatively to mbali imene ya, ya, ya, ya Wanderers zomwe sizingakondweretse uh, supporter wa, wa Wanderers zomwe ndi zokondweretsa amene abwera lero kuzagwira ntchito ja ya ganyu
ndi chitipa united wanderers kungoutunga mpira umenewo captain captain wa timu imeneyi ya chitipa aonjeza 8 minutes mphindi 8 ndi zomwe zaonjezedwa wanderers ili ndi mwayi chitipa united nayonso ili ndi mwayi ogwiritsa ntchito mphindi 8 kuti apeze mapoints onse atatu chitipa yaonetsa kale ili nkuthekera kochedwetsa masewero Wanderers iyenera isamalitse mu nthawi imeneyi. Yeah, kwambiri and eh, chomwe akuyenera kuchita apa Wanderers ndi chonena kuti asayipatse mpata chitipa kuti isunge mpira chifukwa ikangopeza mpira itha kupanga wind at least 3 minutes uh, asanauluze komanso akamapezeka kuti akutulutsa mipira chachonchi mumadabwa kuti a minute yadutsa kenako 8 yakwana zomwe mumakhala pansi ndikuzifunsa kuti ife tachitadi zimenezi koma game ipadakali pano it's open kwa wina aliyense
ndi Mighty Wanderers kumbuyo. Courtois akuyang'ana Silwimba, Silwimba akumpatsa Singini, Singini maso akumwaza kwa Dinho, walanditsa mpira Chitipa ili pamenepo, sizikufunika kumbali ya Manoma, nthawi alibe. Andrew free kick ya msangamsanga ayisewera Manoma, kamenya Akuyang'ana kumene kukupezeka katswiri Gaddie Chirwa. Gaddie kutembenuka, Chitipa yakasonkhana mkati, Wanderers ili ndi mwayi kumenya koma ayi ndithu offside. Nthawi ikupita pang'ono pang'ono pang'ono ndi pang'ono nthawi apapa ikudutsa cause tikayang'ana pano tadutsa kale 2 minutes ya nthawi zowonjezera it means kwasala 6 and eh, ka, ka this offside kick kuti imenyedwe free kick iyi patengabe kanthawi and a chitipa they are making substitution bringing jersey number 22 uh, jersey number 2 afuna kutulutsamo uh, jersey number 16 uh, godfrey Ku- kiyokwa yemwe anazavulala nthawi ijayi and uh, i think it's also jersey number 32 afuna kumulowesa so to them now they're just winding their time and these substitutions are coming mu nthawi yabwino chifukwa mu nthawi yowonjezera rafael nkhoma ndi amene akubwera komanso peter bare ndi amene akubwera ndiyesa winayo walowa m'malo mwa katswiri uja ana- anavulala uja tingoyenera kungopanga confirm kuti zayenda motani chitipa united ndi wautali courtois kuutola sangamsanga kwa Antondo. Antondo alibe nthawi, akudziwa za kufunikira kwa masewero amenewa komanso chifukwa chani ayenera kuchita machawi pa mpira singini nayenso control kuvuta anyamata a Chitipa United nawonso kanika kupereka mpira bwinobwino Felix Wisdom Mpinganjira kukankhira mkati kuchotsa chitipa united taonani kumene kuja akuoneka ngati sakumvana zochita singini kusumba koma chitipa ili pompo mpira wake ndi siso ndi chako changa Ping pong.
akupita nyamata wanderers uthokhala mwayi koma ayi ndithu olo olo tomato sangaphulike The tame shot.
Uh, olo olo dzira lenileni silingasweke. dzira lenileni silingasweke koma that was a tame shot uh, potengera ndi magnitude ya masewerawa so uh, padakali pano ndi masewero amene tension yakwera kwambiri ku timu imene ya Wanderers chifukwa aku, akuziona kuti iwo akulephera Blessing Singini. Look, that was uh,

Koma nde apanga defend kwambiri chifukwa ma- No, okay, akangopanga now, pachapa. akangopanga apanganso No, that time inali yonena kuti game ichamayenera kutha nawo apa Eh, nthawi yowonjezera yomwe anawonjezera yatha then kungomenya ndipanga defender pa referee akuthetsa mpira tiona free kick ya wanderers felix zulu ali pamenepo akumenya ndi Vitu Vitu kuchotsa anyamata achitipa Kukodolanso, oyimbira kuyang'ana nthawi nkuthetsa kuti Chitipa United komanso Mighty Wanderers alepherana 1 1. Masewero achiwiri motsatizana ku mbali ya Mighty Wanderers mu masewero awiri angopeza ma points awiri, ataya ma points okwana 4. Akupita anyamata a Chitipa United monyadira kwa ma sapota a ganyu kuti akawathokoze. kamba ka ntchito imene ayigwira mtsiku la lero 30 seconds ya akuyenera kuwathokoza and very uh, composed play kuchoka kwa timu imene ya chitipa anali ndi game plan Kaunda ayikwanitsa defensively he's a very good coach amapanga set timu yake bwino kuti ipange defend and this is a point gained kwa chitipa and a point lost kumbali imene ya wanderers masapota aganyu frank kandu atitenge kumva kwa aphunzitsi onse awiri

Kamuzu Stadium kuti Mighty Wanderers yalepherana ndi Chitipa United 1-1 kutanthauza kuti Mighty Wanderers ikutsogola ndi mapoint 4 pamwamba m'TNM Super League koma Bullets imene ili pa namba 2 sinasewere masewero ake mawa ikhala ikusewera ndi Mafco live pano pa MBC kutanthauza kuti Nkhondo ndithu ikadalipo. Pano ndili ndi Bob Mpinganjira, mphunzitsi wa Mighty Wanderers coach. Draw ndi timu ya Chitipa United. Masewero mungafotokoze anali otani? Ah, anali masewero ovuta kwambiri ndimanena nthawi zonse kuti eh, ukamasewera ndi ma- ah, matimu zi- ah, ang'onoang'ono ah, nthawi zambiri imakhala magemu ovuta kwabasi so inali gemu yovuta ah, tayipangisanso kuti ikhale yovuta tokha ah, chifukwa tinapanga konsidi mwa- mwansanga kwambiri komanso chigoli choti tinakatha kupanga uh, protect approach ya game iyo inali yosiyana kwambiri munayamba ngati mopanda mphamvu kwenikweni wanderers imene tikumayidziwa ife masiku ano yeah zoonadi ndi chimene ndimanena kuti uh, mukamamenya ndi matimu awawa omwe ang'onoang'ono kuti ali kumusiku ah, zimakhala zovuta kwambiri attitude ya maplayers imakhala yosokonekera uh, approach mukhoza kuiona kuti sinali yabwinobwino Uh, komano mwina pa half time titakakamba nawo at least we changed tinayambano ku- ku- ku- kukhala aggressive komano mwina inali nthawi yochedwa uh, tinakapanga zimenezo first half zinakatichitira bwino draw ndi moyale draw pano mukukamaliza first round ndi civil service united zikuoneka bwanji zinthu yeah kwa ifeyo uh, sitinasangalatsidwe uh, uh, ndi chinthu chosathandiza kwenikweni timu Ah, cholinga chathu chinali choti tipeze mapoints okwanira onse atatu Ah, komabe poti ndi mpira tavomera point imodzi Ah, tiyang'ana kutsogolo tione kuti ah, game imene ikubwerayo tiyipanga handle mwa mtundu wanji Coach, second successive draw and fourth overall in the TNM Super League, dropping points at home against Chitipa United. You had to come from behind to draw. How can you sum up this game? Yeah, uh, uh, not good at all.

Uh, we'll go back on the drawing board and see uh, how we approach the uh, last game of the uh, first round uh, against the Civil. Thanks so much and all the best for the future coach. amene ndi bob mpinganjira amene ndi mphunzitsi wa timu imeneyi ya mighty wanderers pano tsopano afuna apereke ndithu mphoto kwa amene wakhala katswiri kapena kuti amene wasewera bwino kuposa anzake onse wosewera kutsogolo kwa timu imeneyi ya Chitipa United amene ndi Andrew Joseph amenenso wagoletsa chigoli chawo ch- chokhacho chimene chabwera ndi chigoli choyamba chimene Chitipa United yapeza m'masewero 4 yapanga madraw atatu otsatizana onse kumangokhala nil nil lero ndi imene apeza chigoli m'masewero amenewa ndiye pano tsopano timve kuchokera kwa Kondwa Ikwanga amene ndi mphunzitsi wa Chitipa United coach 1-1 draw ndi Mighty Wanderers koma munapezatu mipata ingapo yoti mukanatha kutsogola lero makamaka first half. Yeah, yeah, zoonadi eh, tinapeza mipata ingapo ah, bwezi pano tikunena zina tikusimba zina koma poyambira ndinakuwuzani mani- mumandifunsafunsa mumanena kuti inuyo mwachinya zochepa anzanu achinya zambiri mwakuti mwakuti iyayi football ni siku limene mwanyamukalo mwayenda bwanji mwap- mwapanga prepare bwanji that's what football is all about nde ifeyo ah, mulungu ukatipasa gemu kuti zikhale chonje tavomereza ta uh, tinena kuti result imeneyi yatikomeranso ife koyenda palibe vuto koma chimene timafunanso kwambiri timafunisisanso kwambiri nchoti tu ife titenge 3 points imene timafunanso kwambiri for tinaona mmene amamenyeramo and eh, tinadziwa kuti weakness yawo ndi iyi kuzogwirisa ntchito weakness iyi and ndi abwino ndi china chilichonse chofunikira ku mpira koma mudziwanso mpira panopa tu is dynamic umasintha nditu bwana wanga ndiye coach tikupita kumapeto kwa first round tinene kuti mwakhutira ndi mmene zinthu zimayendera apa mwapanga ma draw 4 otsatizana si ma draw 4 kani panopa ndi 5 tinene kuti ndi ma draw 5 idi tsopano tikapezeyale ma draws 5 ya ma draws 5 awo tu tapangadi ma draws 5 mwaona zimene zachitika timayenera kuwina gemu iyi at all cost mwaona zimene mipata imene ta- taponya apopo ndi mipata yoti bwezi ma time ano tasimba kuti tawina gemu now tikakhala pansi tikaona kuti pamene paku- pavutanso kwambiri ndi pati then tikalongosola second round muyiona timu ina yake yosinthika mukufunika kusokerera mulowa pamsika kwambiri kwake tilowa pamsika muonanso kuti gemu iyo mu second round ikhala yosinthika briefly in english coach 1-1 draw against wanderers you were the first to score

you are punished. You know, Wanderers is a big team. You don't, you don't, you don't miss chances. When they come, they come hard. They come very, very hard. So, fortunately, yes, we got one point. Well, thank you very much and all the best for the future, coach. Thank you so much. God bless you. amene ndi kondwa ikwanga amene ndi mphunzitsi wa chitipa united akuti iye ayi iwo kutenga 1 point akhutira chifukwa amadziwa kuti akudzasewera ndi timu imene ili pa namba 1 mu tnm super league komanso timu imene ili pa khomo maureen unanena kuti wanderers itenga 3 points lero sizinatheke unakamba za silver strikers 3 points sizinatheke yatenga 3 points lero ndi kamuzu barracks koma masewero alerowa panopa ungafotokoze bwanji nditha kufotokoza kuti anali masewero abwino kwambiri ah, apapa ngakhale masewero athera 1-1 ma- matimu kufanana mphamvu mighty wanderers komanso chitipa united imene ingakhale yosangalala kwambiri yokondwa kwambiri ndi chitipa united mutha kuona kuti mmene atatha masewero avina ndithu anyamata ngati atenga 3 points kusonyeza kuti ndi achievement ndithu zimene amafuna zimene anabwerera pa Kamuzu Stadium zatheka. Wanderers ndi imene ingakhale yodandaula kwambiri 3 points imene anafunitsitsa kwambiri akadakhala nayo kuti mwina Bullets ikamasewera masewero awo mawa lino akhale ndithu akutsogola ndi 6 points koma pano gapu ija yangochepa ndi mapoints 4 okha zimene zikuperekabe chiopsezo kuti mwina masewero amenewo Bullets ikakawina ah, adzakhala ndithu akusiyana ndi point imodzi yokha so anali masewera abwino kwambiri mbali zonse ziwiri palibe amene anapereka mpata ku timu ya chitipa kuti mwina itha kupereka ku- kufananitsa mphamvu ndi timu ya mighty wanderers mpira ndi oseketsa mpira ndi wankhaza lero anabwera ndi nzeru zina uh, coach ikwa um, kondo anabwera ndi nzeru zina zathekera zonse zimene anabwera nazo utha kuona kuti ayi akuoneka kuti ndi osangalala chifukwa cha mali- cha result imene yapezeka tsiku la lero ma result ena a lero ungafotokoze kuti Zakhala motani? Silver Strikers pakhomo kulepherana ndi Tigers yoti ikuvutika, Blue Eagles inagwetsa Bullets yasamba zigoli lero. zokhazokhazo zimene tikukamba apa kuti mpira umatengera kuti kodi tsiku limenelo game plan yanu munayikonza mwa mtundu wanji silver strikers ikamakumana ndi timu ya tigers pali ndithu mbiri imene ilipo inalembedwa siimafufutika amavutitsana kwambiri nde n'zosadabwitsa kuti matimu amenewa alepherana ndithu naye Blue Eagles inapita kumene koko ndi shoulder high kuti tagwetsa ma, ma, ma, ma, tagwetsa ndithu bullets imene pa- pakwawo ndithu ta- tayigonjetsa bullets amaona ngati kuti mwinanso kumene aka- akadutsanso mophweka koma zikuoneka ndithu kuti kb inabweranso ndi nzeru zina yapeza chipambano pamwamba pa timu imene ya Blue Eagles zimenenso ambiriso samayembekezeranso ndi mmene zatheradi pano pa kamuzu stadium mighty wanderers 1 chitipa united 1 zikutanthauza kuti wanderers ikutsogola ndi 4 points koma yasewera masewero amodzi kupitirira Bullets. Komano Bullets ili pa ground mawa pa champion ndi Mafco mudzaonera pompano pa MBC. Musaiwalenso iyayi kunena kuti English Premier League ikuyamba pa khomo pake poonerera ndi pano pa MBC. Tikukambanso za FA Cup ikubwera muonera pa mbc ngati mufuna kanema yokupatsani masewero mmene inu mmakondera nkhokwe kuchimake ndi pa mbc komanso ngati mufuna kuwafikira amalawi ndi malonda pachimake ndi pa mbc tili ndi ma tv awiri tv1 komanso tv2 on the go till mawa mu mbc sport live ine frank kandu mmalo mwa production ndi technical team yonse kuchokera kuno kamuzu stadium ndi kwacha studios komanso ku area 4 ku lilongwe tikuti pitirizani kuonera kanema mbambande